Dia daoibh, tosnóimís anois le caibidil a hocht, seo b'in é an samhradh, so that was the summer, samhradh naoi déag caoga a hocht a bhí ann agus címís anseo, tá sé cúig bliana déag go leith agus dúirt sé go raibh a rásúr féin aige, so he had his own razor, bhí sé ana ana-shásta leis sin because he's kind of old and growing up anois agus, so an rud is tábhachtaí anseo ná go bhfuil sé ag labhairt fén am a chaith daoine eile sa Ghaeltacht so tá sé ag caint fé na coláistí samhraidh so seo rud amháin atá uaibh, na coláistí samhraidh, sin the summer camps, summer colleges a bhí ann em agus bhí sé ag caint anseo for bhí idir trí chéad, ceithre chéad scoláire so between three and four hundred eh these scholars, students came agus ba ghearrchailí a bhformhór so the mo, the main.

Bhí beart ann, so beart is a deal, an beart a bhí ann ná, tá sé anseo, fuair sé tríocha punt, so it's that punt thing, fuair sé tríocha punt don samhradh ar fad, so if he played all summer he'll get tríocha punt and he'd get cead isteach saor in aisce, so that's free in, literally permission in, free, permission in, free, do na céilithe móra. Bhíodh sé ag seinm or bhíodh sé ag seinnt ag na céilithe beaga so the deal was he was playing he was basically hired as a ceoltóir alright so see cad atá ar siúl bhí mé le bheith ar mo thriail an chéad oíche so he was trying out the first, uh, first night in it le m'athair beag. Bhíomar ag obair ar an bhféar le meitheal beag fear feirmeora. Ní raibh mórán suime agam san obair. Bhí deifir abhaile ormsa, he was really in a rush home, he was working with his dad here on the farm but he really just wanted to go home. Chuir m'athair ceist orm cá raibh mo dheifir agus d'iarr sé orm fanacht go dtí go mbeadh gal aige. D'inis mé dó go raibh mé ag dul ag seinm i Halla na Muirí.

D'imigh mé go tapa, abhaile. Bhain mé díom go básta, nigh mé mé féin go maith le huisce agus gallúnach, this is like an chéad lá ar scoil arís he's putting a lot of brillantine, that kind of gel stuff, ina chod' gruaige. Chuir mo mháthair ceist orm cá raibh mé ag dul agus mo chuid éadaigh Domhnaigh orm. D'inis mé di go raibh mé ag dul ag seinm ag an gcéilí so he can tell his mom what's happening, fine. Um he put on his Sunday clothes. Ní foláir nó go bhfuil ag breith an-chruaidh orthu ceoltóir a fháil chun do leithéidse a thabhairt leo, ar sise. Bailigh leat tapaidh slua sula bhfeicfidh d'athair tú agus do ghruaig plástáltha agat le hair oil. So his mum is kind of mean, says, they must be really hard pressed for a musician if they're hiring your your type. And then said, get out there now before your dad sees you with the hair like that. Fuair mé iasacht rothar ó mo mháthair, so the mom gave him her bike. Chuir mé an bosca ceoil sa bhascaed. Thosaigh siad, he is now in the bike, on the bike, cycling to the, the halla. Bhí an-áthas orm agus an sciotaraíl ar siúl nuair a chuaigh mé isteach sa halla. Bhí na cailíní is mó a bhí le cloisteáil. Scata ban, scata géanna, a déarfadh m'athair i gcónaí, so his dad would say like a group of women is like a group of geese because there was a lot of noise from the women when they walked in. Nuair a chonaic na scoláirí an bosca thug siad bualadh bos dom. Suas liom ar an stáitse, cuma phroifisiúnta orm. Chroch mé mo chasóg ar chúl na cathaoireach. Shuigh mé síos. So he starts, gets up on the stage, puts down his jacket and starts playing The Walls of Limerick. Bhí radharc breá agam ar na cailíní ar thaobh clé an halla. Céad go leith díobh ar a laghad, so at least a hundred and a half, hundred and fifty, women. Bhí gruaig rua, gruaig fhionn agus gruaig chiardhubh. Bhí na buachaillí ar thaobh eile an halla.

Nuair a bhí rince ar siúl labhair mé anuas leis an gcailín arís. An mbeadh aon seans ar date léi? So he's asking the friend, any chance of a date with Eileen? Tá gach seans, so there's every chance you could have a date with Eileen. Tar éis an rince shuigh siad síos arís agus bhí fhios agam ón luí súl a fuair mé ó Eileen go raibh mo bhó curtha thar abhainn agam gan corraí den stáitse in aon chor. So, nice little turn of phrase in a maybe slightly sexist kind of way, he said I'd put my bó over the river.

chomh bhféiríneach air agus bhí bua na cainte aige chomh maith, he's a great talker. Thosaigh sé ag caint le hEilín agus ag rince léi, so now he's dancing with Mike's girl. Bhí a fhios agam gur ag iarraidh mé a chrá a bhí sé, to torment me. Agus lig Eilín a súil ormsa, bhí a fhios agam go raibh gach rud ceart fós, so while Eileen's dancing with Seán, she's looking at Mike. Dhírigh Seán a dhorn ormsa, ag ligean air go raibh fearg air, is dócha go raibh diúltú faighte aige ó Eilín, so he did that kind of thing with his fist, going urr. but he's saying he clearly got rejected by Eileen so Amhrán na bhFiann is the last song of the night in every good Gaeltacht eh, dúirt múinteoir leis na scoláirí dul ar ais go dtí an lóistín láithreach go mbeadh glaoch rolla sna tithe síos liom bhí Seán Mór ann inis dom conas a dheinis an beart so beart an focal a bhí againn níos luaithe is the deal so he said how do you do the deal

Eilín Ní Shúilleabháin ó Chathair Luimní Tá eagla orm ná fuil mórán Gaeilge agam. Dúirt mé léi go mbeadh neart Gaeilge aici sula mbeadh an cúrsa thart, so she's like oh I'm kind of morto I don't have much Gaeilge and then he said nah you'll be grand, wait a few weeks. Em Chuamar suas bóithrín Cháit stairs ansin agus bhí sé cosúil le Sráid Uí Chonaill le cúplaí ag cúirtéireacht so here is the old greann bit of humour because he said this little bóithrín was like O'Connell Street with all the couples'. Thug mé go bóithrín eile í, 'so he knows the area, so he brought her to a little other bóithrín'. Nuair a d'inis sí dom go raibh sí ar lóistín thoir ar imeall an bhaile, dúrt léi, 'Beidh sé a haon déag sula nglaofar an rolla i do thighse'. So the thing finished at like ten, was it? And.

em, tá sé ag labhairt go díreach linn, or ag caint, más maith leat, go díreach, so he's talking directly to the léitheoir, em, so you see this is his style of writing, he says I won't tell you any more because you're getting a bit too nosy. Ar aon nós, thug mé ar ais go dtí an lóistín í, thug sí cuireadh dom teacht léi go dtí an céilí mór an oíche ina dhiaidh sin. Eh, bhí mearbhall i mo cheann ar mo bhealach, She was kind of bit i mo cheann bhaile bhaile agus bhí áthas orm go raibh m'fhocal istigh, she was, I was happy that he'd kind of said his bit, he'd kind of, literally his teeth, his tooth was in, he'd got his teeth into her. Well, basically he'd, he'd got a, a girl now for the cúrsa. Alright, cad ar siúl ansin? An tráthnóna na dhiaidh sin bhí m'athair is back now with his dad ag ithir up there a barr an bhoird agus mé striopálta go básta agus mé ag ní ag bun an bhoird. So, this is, there's a table and on one side the board this is Mike cleaning himself with the bowl, And then the other side is his dad being all judgy because his dad doesn't like that kind of stuff. Dad probably doesn't have long hair. Eh, chuir sé ceist orm cá raibh mé ag dul. Níor inis mé an fhírinne iomlán dó, so I like couldn't tell him the full truth, ach dúirt mé go raibh mé ag dul ag seinm ag an gcéilí, so the next night now must have been the céilí mór that he gets into free, doesn't have to play, so he said he just told his dad he was working so he had to go d'éirigh sé crosta is dúirt sé liom go raibh daoine óga imithe i gcoinne grásta Dé ar fad said people are really gone against against the grace of God dúirt sé go gcaithfinn éirí go luath an maidin ar maidin agus go mbeadh orm mo shúile a bheith ar oscailt agam in ionad a bheith ag imeacht ó áit go háit ar nós Raiftearaí táimse ag fáil díolta as mo chuid ceoil arsa mise he's like dad I have to go I'm being paid Ach bhí Raiftearaí ag seinm do phócaí folamh. Tháinig fearg air agus dúirt mé go, eh, dúirt sé go mbeimis ag tanú turnapaí i gCill Chuáin ar maidin. So he said, this Raiftearaí guy, that he's like, don't be like them people. And he's like, yeah, but those people just play for empty pockets, I'm getting paid. And then Dad's like, yeah, but you're going to be doing that thing, whatever they do to turnips, em, the next morning. ag tanú, suppose like thinning, thinning them, cutting them, suppose cutting turnips. Bhí Seán Mór ag doras an halla agus thóg sé an tie as a phóca, so now things are getting serious, Seán Mór has brought a tie with him. D'iarr sé orm é a chur air. Dúirt sé nár theastaigh uaidh daoine a bheith ag gáire faoi dá bhfeicfeadh sé ag dul tríd an pharóiste agus tie air, so he had to wait till the door of the hall to put on his tie, people would be laughing at him. Thug mé sracadh don tie agus dúirt mé le Seán fanacht amach ó Eileen, he said, look, stay away from Eileen. Dúirt seisean go raibh bád dá chuid féin aige, so nice little bit of casual racism again. He said he had his own boat, the woman. Agus fan amach as lochta bhotháin John Mhichíl anocht, ar seisean. So your man Seán says stay out of this bothán, this little road, that'll be his road for the woman, with the woman. Thosaigh an banna ag seinm waltz, so again it's céilí mór, so your man Mike is now dancing. Tar éis gach rince, shuíodh na cailíní in áit leo féin ar eagla go bhfeicfeadh na múinteoirí iad ag caint le buachaillí, so he had all Like the buachaillí over here, the cailíní over here, and then they'd do the dancing in the middle but then at the end they'd be ar ais leo féin because you couldn't be, you could dance with a boy but you couldn't be sound, like seen talking to a boy. Bhí mé a chur allais agus bhain mé mo chasóg díom. Bhí ionadh orm nach ndeir Seán an rud céanna. Bhí seisean a' cur allais freisin so again a bit of grown, as if saying, why is Seán not taking off his jacket because after all it was fettin'. D'iarr sé orm teacht isteach sa leithreas ionas go bhféadfadh sé an scéal a mhíniú dom. D'ardaigh sé cúl a chasóige. Bhí poll mór i gcúl a léine. Nigh sé féin an léine chéanna an lá sin agus chuir sé amach le triomú í ar thor. Céard a tharla ach ith gamhain giota den léine. So he went out and he he washed his léine and then it was eaten when it was being dried. So there was a little calf outside and the calf ate the the shirt so he had to dance in the jacket. Bhí mí iontach agam le Eileen ina dhiaidh sin agus thugainn abhaile í gach aon oíche, céilí beag a bhí againn oíche dheireanach so he had a lovely month with Eileen but unfortunately on the last night it was a céilí beag which means your man's working so that was a bit of a disaster ní raibh seans ar bith agam rince, bhí an halla leathfholamh go luath so everyone everyone's leaving pretty early that day so by the end of the, the céilí the place was half empty because they'd all gone off.

D'iarr sí orm scríobh, said, Oh, you write, I said, I'll definitely write and then she, he, ga, she gave him her address. I would say he didn't write. Cá bhfuilimid? And then cad a tharla? Bhí plean agam, so anois, anois, bit of ground, you see, cén saghas duine é Mike, so he made a plan and he explained his plan to her. Nuair a bheadh an, an rolla glaoite sa teach ag na múinteoirí, gheobhainn se, so he would get the, the ladder a bhí ina sheasamh againne, chuirfinn an dréimire againne an tí, so he was going to get the ladder, go up to your one's house, put the ladder against the window of her bedroom he'd bhuailfinn cnag ar an bhfuinneog, thiocfadh sí amach síos leo and they'd go off into the night ar eagla go séidfeadh na luaithe isteach sa seomra, chuirfinn an dréimire i bhfolach, bheimis in ann tamall fada a chaitheamh le chéile plan was, let her into the house, take the roll, get the ladder up to the window, take her out, and then they'd have the night together bhí ceathrar nó cúigear buachaillí ag crochadh timpeall nuair a shroiseamar an lóistín, chuir bean an tí an ruaig orthu so the bean an tí said, you know, go away with you now, the lads. D'fhág mé slán ag Eileen, mar dhea, mar dhea, like, pretended to say goodbye. Chonaiceamar soilse gluaisteán na múinteoirí teacht, so they're waiting now to see the teachers come, take the rolla and then off we go. N'fheadar an dtiocfaidh na cailíní amach arís, arsa duine de buachaillí liom. Dúirt mise leis go gcuirfeadh bean a' tí an bolta ar an doras chomh luath is a bheadh na múinteoirí imithe, and then the teachers left. Chuir Éamonn Ó Dálaigh ceist orm ar mhaith liom síob ar bhéar a rothair. D'iarr mé air fanacht, so this guy says, do you wanna a lift on my bike and your man Mike said, no, hang on, that he'd need help with the ladder. Thuig seisean an scéal láithreach, thuig sé, sorry, he understood the story or he understood the situation. Chuir sé a rothar i bhfolach, fuaireamar dréimire. Nuair a bhí an dréimire curtha le binn, dúirt mé le hÉamonn go bhféadfadh sé imeacht. Dúirt seisean gur theastaigh uaidh fanacht agus bean a fháil. Déanfadh aon cheann dom, is mar a chéile iad. So here, technically, it's what we would call greann.

an pána le pingin. D'oscail cara Eilín an fhuinneog. Chuir mé ceist uirthi an mbeadh sí sásta, an mbeadh sí féin sásta teacht amach le hÉamonn so the, whoever answered the window was a friend of Eileen's and he said to the friend, would you come out and meet my friend Éamonn? Chuir sí ceist orm an raibh Éamonn dathúil agus rinne sí iarracht é a fheiceáil sa dorchadas and I said, an bhfacaís riamh pictiúr de Rock Hudson? ars' mise, bhuel, ní choimeádfadh sé coinneal don bhfear so i mbun an dréimire. Rock Hudson was a very, very good looking. back in his day, actor, so he said, do you ever see a picture of Rock Hudson and this guy is just like him, so your one was like, ok, so she was coming out the, the ladder, or out the window onto the ladder. Bhí Eilín ag crith le heagla, bhí mé ag cabhrú léi teacht amach an dréimire. Béarfar cinnte orainn, díreach ansin tháinig roinnt de na buachaillí an treo ar a rothar, thosaigh siad ag béiceadh, so the other lads ruined it for them, they started screaming, the other guys coming on their bikes. Ó, ars' duine acu, nach ait an t-am d'oíche do bheirt siúinéirí bheith ag cur fuinneoga isteach.

Bhuail an bhean mé idir an dá shlinneán le scuab. Tóg an méid sin, a theallairín na mban! Ní haon kip shop é seo. So kip shop is a word for like where women of the night, what would you call it? Um, where sex workers, I suppose, would work. So it's not the kind of place where you just come in and a brothel, where you, you know, get a woman. Nuair a bhuail mé le hÉamonn, bhí sé ag briseadh a chroí ag gáire. Chabhraigh sé liom dul in airde ar mo rothar. Uh, So Éamonn then says, are, are you planning on going back when the bean a' tí goes to bed? Um, an bhfuil tú ag dul ar ais go dtí an tigh sin arís? ar seisean. Dá mbeadh Elizabeth Taylor ag feitheamh liom sa tigh sin, ní rachainn in aon ghiorracht dó. So he said, even if it was Elizabeth Taylor herself, another good looking actor, eh, I wouldn't go near, near that house. So sin deireadh leis, that is the end of our eight chapters. Seo príomhphointí na caibidile. Make sure you know the beart, cad a rinne, cad é an beart a bhí ann, tríocha punt, agus bheadh sé ag

Agus sin é, make sure you know the bit of greann at the end with the siúinéirí. So sin é, sin deireadh le Caibidil 8.